Anois, Alex, an bhféadfá cur síos a dhéanamh dom, le do thoil, ar an tsraith pictiúr atá os do chomhair dár teideal 'Seó Faisin sa Scoil'? Tá an chéad phictiúr suite i seomra caidrimh na séú bhliana. Tá seisear cailíní ag caint leis an príomhoide. Tá an príomhoide ag phlé go bhfuil ganntanas airgid ar an scoil ach go teastaíonn ríomhairí nua. Tá siad ag iarraidh smaointí a bhailiú ó na cailíní. Tá na cailíní ag smaoineamh agus tá smaointí éagsúla acu cosúil le crannchur, seó faisin, ceolchoirm agus siúlóid le cur ar siúl. Sa dara phictiúr tá sé níos déanaí sa tseachtain sa seomra caidrimh. Tá na smaointí go léir bailithe agus tá cinneadh déanta ag an bpríomhoide chun an seó faisin a chur ar siúl. Tá na cailíní ag smaoineamh arís agus tá duine de na cailíní ag smaoineamh go gcaithfidh siad am áit agus éadaí a fháil don seó agus tá duine eile de na cailíní ag smaoineamh caithfidh siad póstaeirí a dhéanamh suas don seó agus iad a chur isteach sna siopaí agus a thabhairt do na tuismitheoirí ionas go mbeadh fhios ag gach duine faoi an seó. Sa tríú phictiúr tá triúr cailíní ag féachaint ar cheann de na póstaeirí atá curtha suas sa scoil mar pháirt den réamhullmhúchán. Tá seó faisin scríte ar barr an póstaeir. Tá an t-eolas go léir ar an póstaer, go bhfuil sé ar siúl ar an Déardaoin ag a leathuair tar éis a seacht agus go bhfuil cead isteach €20 an duine. Sa cheathrú phictiúr, tá beirt cailíní ag dul timpeall go dtí na siopaí faisin éagsúla timpeall an ceantar ag iarraidh éadaí a fháil don oíche, tá siad ag caint leis na bainisteoirí agus deireann na bainisteoirí go bhfuil cead acu éadaí a fháil don oíche agus níl aon fhadhb leis sin, tá na cailíní an-sásta. Sa cúigiú phictiúr, is oíche an seó é, tá na mainicíní áille ag siúl suas síos an halla ag taispeáint na n-éadaí iontacha. Tá na daoine go léir ag baint an-taitneamh as an oíche agus tá siad ag ceannach ticéadaí don chrannchur. Ag an sos, tá praghas cúig euro ag na ticéadaí agus deireann sé ar an póstaer atá ar an bhalla go bhfuil duaiseanna iontacha ag baint leis an chrannchur. Sa phictiúr deireanach, seasann bean an tí suas ar an stáitse. Gabhann siad buíochas leis na cailíní sé bhliana mar gheall ar an obair iontach a rinne siad chun an seó a chur ar siúl chomh foirfe is a raibh sé. Freisin, gabhann siad buíochas leis na tuismitheoirí mar gheall ar an airgead a thug siad agus tá siad an-sásta mar gheall ar an airgead go léir atá bailithe chun na ríomhairí nua a cheannach agus mbeadh oideachas bhfad níos fearr ag na daltaí scoile amach anseo. Ana-mhaith, Alex, go raibh maith agat as sin. Anois, bhfuil aon cheist agat le cur orm i dtaobh na sraithe seo? Cé mhéad cailíní atá suite sa seomra caidrimh na séú bhliana sa chéad phictiúr? Sa chéad phictiúr tá seisear ina suí, seisear cailín. Sa ceathrú pictiúr cá bhfuil na cailíní? Sa ceathrú phictiúr feicimid na cailíní agus iad ag dul isteach go dtí siopaí faisin éagsúla, tá siad le feiscint ansin in dhá shiopa ansin. De réir an phóstaeir sa chúigiú phictiúr, cén praghas atá ar na ticéidí? Tá na ticéidí don gcrannchur ar díol ar cúig euro an ceann. Anois agus mé ag féachaint féin, mé féin, ar an tsraith pictiúr seo, tá roinnt cheisteanna agamsa ortsa, Alex. Ag díriú ar Pictiúr 4 aríst, Alex, cad iad na hainmneacha atá ar an dá siopa faisin ina bhfuil siad? Is é an ainm ar an chéad siopa ná Scoth na bhFaisean agus an dara siopa ná Teach Faisin. Teach Faisin, an-mhaith ar fad. In sa dara phictiúr, feicimid go bhfuil cailín amháin ag smaoineamh ar na siopaí. Ócé. Tá dhá rud, nach bhfuil, a rinne na siopaí dóibh. An chéad rud a luaigh tú ná gur thug siad cead dóibh póstaeirí a chur suas ins na siopaí ag fógairt go mbeadh an Seó Faisin ar siúl. Ach cad é an dara rud, meas tú, a rinne na siopaí faisin dóibh? Thug na siopaí faisin na héadaí go léir don oíche dóibh. Go maith. An-mhaith ar fad. Agus ar deireadh, ag féachaint ar Pictiúr 5 agus 6 ansin, Alex, meas tú an fir nó mná is mó atá sa lucht féachana? Measaim gur mná is mó atá sa lucht féachana mar tá siad ag iarraidh féachaint ar an faisean.